u bɛ jateminɛ kɛ jamana kɔnɔna na degun minnu bɛ yen nɔ ka émission boli a kan en même temps kuma dɔw la u bɛ sketch fana kɛ donc bɛɛ taara information ɲini ka côté la an ka bi ta in bɛ boli éducation de kan donc ee, minnu ye information ɲini professeur fɛ ale bɛ na ka sigi ka professeur représenter min fana ye information ɲini ekɔlidenw fɛ ale fana bɛ na ka na ekɔlidenw représenter donc an b'a fɔ an ka invitéw aw bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ ee, badara aliou badara saku

en même temps administration kɔnɔ mɔgɔw fana gɛlɛya minnu sɔrɔl'o la n'i bɛ se ka i da se o ma
bon euh, n'i ko an ka kuma an ka degun na euh, an b'a daminɛ fɔlɔ parce que a degun ka ca an b'a daminɛ fɔlɔ entre an ni ekɔlidenw ɲɔgɔn cɛ la bon ekɔlidenw caman bɛ très jeune caman b'an bonya mais la plupart u t'an bonya quoi i b'a dɔn bon n'a ma ɲɛ n'i bɛ mɔgɔ kalan i b'i ka hakilina don mɔgɔ hakilina na o b'a ye n'a tigi b'i bonya o n'a tigi b'i ka kuma lamɛn

parents d'élèves ɲinana u denw den mara bon den bɛ taa den ma mara kosɛbɛ bon an fana bɛ cogo bɛɛ kɛ pour ka se ka den mara bon den se ka an se ka den orienter ka bɔ a ka sira kan bon mais après parents d'élèves bɛ tila k'a fɔ tuguni k'an tɛ ka se ka o dun k'an tɛ ka se k'u ka denmisɛnninw mara alors que a bɛ olu de y'a dabila n'olu y'a kɛ sa baara bɛ ɲa d'accord merci Aliou Badara professeur bɔra k'a fɔ ko ekɔlidenw tɛ anciens bonya e yɛrɛ bolo sisan aw ko o comportement ninnu olu bɛ sɔrɔ mun fɛ sisan bɔn
o kɔnptema ninnu y'a ta la ye a a nɔba bɛ bɔ mɛtiriw yɛrɛ la fɔlɔ kuwa parce que ni e nana ka na kukɛ jaza yɛrɛ b'u la ka to ka kukɛunu duuru de fɛ sinankunya fɛn ninnu a kan ka bila kun an bɛ wale la kuwa ka nana min na a b'o kɛ n ye kukɛ jaza yɛrɛ fu la a b'a bila kun dɔn kɔ n'a ye fɛn fɛ fɔ a bɛɛ kukɛ ye kuwa a bɛna na manden sɛbɛn k'i la pansanke a bɛ kukɛ la a bɛ ka digi la
mais aw yɛrɛ ka niveau la degun jumɛn bɛ aw kan kilasi kɔnɔnaw na ani aw ni administration kɔnɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bon o degun na n ye n terikɛ caman ɲininka yɔrɔ camanw la villagew la n'i y'a ta k'a lajɛ kilasi kɔnɔna na i b'a sɔrɔ jama ka ca quoi kilasi kɔnɔ normal ye moins 30 40 personnes i bɛ t'a sɔrɔ kilasi kelen kɔnɔ plus de 100 personnes bɛ yen donc c'est a ka gɛlɛn quoi a ka gɛlɛn i b'a sɔrɔ minnu bɛ ɲɛfɛ olu de bɛ monsieur ka kuma faamu monsieur mana min fɔ olu de b'a faamu parce que olu bɛ ɲɛfɛ olu b'a mɛn quoi i bɛ t'a sɔrɔ min bɛ kɔfɛ ale ɲɛ bɛ kilasi kɔnɔna ko bɛɛ la manamisɛnnin fɛn fɛn bɛ côté côté la donc ale ɲɛ bɛ taa a bɛɛ la a tɛ se ka concentrer monsieur ka kuma kan donc n'i taara a lajɛ kilasi caman kɔnɔ fana tableau qualité man ɲi tableau qualité man ɲi toiture fana qualité man ɲi tuma dɔ la aw sigilen i b'a sɔrɔ tonsow ni fɛn ɲɛnamaninw bɛ to tulonkɛ tulonkɛ la f'u ka fɛnw bɛ bin bin aw kan ça déconcentre quoi voilà bon en outre n'i y'a ta la i t'a sɔrɔ mɛtiriw fana ka capacité man ɲi u bɛ mɛtiriw ta k'u bila bila yɔrɔ la ka sɔrɔ u spécialisélen don matière min na u t'o yɛrɛ dispenser i t'a sɔrɔ mɛtiri dɔw spécialisélen don math physique na u taa ka taa u bila bio fɛn na c'est difficile a y'a kɛ s a bɛ taa erreur kɛ quoi u t'a sɔrɔ san dɔw bɛ ekɔli dayɛlɛ b'a fɔ cousin dɔw bɛ so kɔnɔ diplôme b'a bolo a tɛ baara la a b'a ta yɔrɔ k'a bila a ka ekɔli la a tɛ fɛn dɔn quoi mɛtiriya ye gundo de don fana quoi o degun fana b'an kan ee mais e yɛrɛ bolo sisan mun de bɛ se ka kɛ sababu ye min b'a to ekɔliden dɔw bɛ bali ka ekɔli ekɔli bila ka sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ a dɔw ye kalankɛla ye fana bon ne yɛrɛ bolo o ye fɛn cause fila de ye cause fɔlɔ o y'a ye ni ekɔliden y'a bila kun na k'a fɔ k'a bɛ fɛn dɔn ka tɛmɛ a ka karamɔgɔ kan o bɛ sɔrɔ min fɛ o bɛ sɔrɔ mɛtiri de la il faut que mɛtiri bɛ min fɔ a ka a ka a vérifier quoi a kana na ni foyi ye ko a ma min vérifier ou bien résolution tɛ min na mhm. monsieur yɛrɛ taa kɔfɛ mhm. par exemple monsieur ye fɛn dɔ fɔ a ɲɛna mhm. i bɛ disi gosi n'a ye gɛrɛn na an ka monsieur nin fɔ an ka monsieur nin fɔ dɔ fana bɛna fɔ ko non aw ka monsieur ye nkalon tigɛ a kɛra tan tɔɔrɔ a bɛ recherche kɛ a bɛ taa bɛn o ma donc mɛtiriw bɛ erreur kɛ tableau la u bɛ fautes kɛ donc élèves yɛrɛ de bɛ tila ka mɛtiriw corriger tableau la ça c'est pas beau à voir donc ni élèves y'o bila a kunna a b'a bila kun ale ta dɔnta ka bon ni monsieur ta ye mm-hmm. donc i b'a préférer ka to so a b'a ka fɛnw ta a yɛrɛ ma mm-hmm. i bɛ taa sɔrɔ fana village kɔnɔnaw na ekɔli yɔrɔ ka jan sow la donc distance min ka bɔ ekɔli la ka na so a ka jan aller retour i t'a ɲɛ quoi mm-hmm. tu préfères ka to so ou bien i bɛ to ekɔli la o dun se tɛ bɛɛ ye ka to ekɔli la puisque cantine ko fana ye gɛlɛya bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ ekɔli dɔ la cantine bɛ dɔw la cantine tɛ yen cantine bɛ dɔw la cantine tɛ dɔw la i bɛ taa sɔrɔ sisan i kɔngɔ b'i la quoi kɔngɔ b'i la mm-hmm. i t'a dɔn b'a kɛ cogoya min na wari t'i bolo mm-hmm. au lieu k'i k'a fɔ k'i bɛ taa so so dun ka jan donc tu tu restes à la maison quoi i to so caman b'a bila o de la ok d'accord professeur Kumare e hakilina ye mun de ye Mali AEEM ko la bon Mali AEEM ko la bon l'AEEM a trop de pouvoir mm-hmm. ouais l'AEEM a trop de pouvoir et o exemple fitini ye parent denmisɛnnin dɔw bɛ bac sɔrɔ san u parents b'a préférer ka warimisɛnninw ɲini a somɔgɔw la a dɔgɔninw n'a kɔrɔkɛw la pour que ka se k'a den don université privée la au lieu de a ka taa den don gouvernement ta ka don université la parce que AEEM mɔgɔw ka violence n'u ka fɛnw bon n m'a fɔ gouvernement ko ka AEEM ko bɔ yen ou ka AEEM ko kɛ cogo min na mais quand même pouvoir min bɛ AEEM bolo ka dɔ bɔ ka AEEM ka pouvoir réduire ka dɔ b'u ka pouvoir la je pense que o la an bɛ se ka o de y'AEEM problème ye pouvoir bɛ AEEM na trop d'accord ee nin de tun bɛ an bolo k'a ɲɛfɔ ye fɔlɔ mais sisan ladilikan jumɛn b'e bolo k'a lase bɛɛ ma bon ladilikan min bɛ ne bolo fɔlɔ eh, m'o adressé gouvernement na mm -hmm. il faut que eh, gouvernement ka u ka système éducatif falen uh -huh. parce que an bɛ k'a jateminɛ eh, nin san tan laban in tɛmɛnen an yɛrɛ ɲɛ b'a la sous région bɛɛ b'an ɲɛ sa kalan na

oui faut que enseignants fana ka sara enseignants bɛ ka kɛ bolokɔfɛ fɛn jamana kɔnɔ grève ba ni fɛn mhm. dɔ ka bɔ a la quoi ouais parce que n'an ko ko changement n'an ko mali kura n'an y'a fɛ mali kura ka na il faut que a bɛ changement bɛ daminɛ éducation de la fɔlɔ mhm. ni éducation dilanna sisan jamana bɛ dilan mhm. voilà bon donc euh, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on peut utiliser pour changer le monde ouais. voilà et maître ka se ka sara ka ɲa n'i y'a mɛn i bɛ taa mɔgɔ kalan o b'a ye n'i yɛrɛ hakili sigilen don e saralen tɛ mhm. sara fitinin bɛ ka d'i ma donc i bɛ taa i ka baara bâcler bâcler dɔrɔn ka tɛmɛ mais ni mɛtiriw sarala ka ɲɛ u b'a dɔn u ka baara ye fɛn min ye d'accord merci Batra ladilikan laban jumɛn b'e yɛrɛ bolo bon ladilikan min bɛ ne bolo mhm. o bɛ ɲɛsin n teri élèves ma ani élèves ɲɔgɔnw mhm. o ye ka a ka famille respecter donc le respect commence par la famille n'i parents bonya donc i bɛ mɛtiri bonya parce que i b'a nafa dɔn mɛtiri bɛ nafa masa de n'i ye mɛtiri bonya a nafa bɛ s'i ma quoi parce que u bɛ k'an kalan u ka savoir de la u kunkolo la ta d'accord ok an b'a fɔ ye k'an bɛ toujours Mali MJC plateau de kan nin de tun bɛ an bolo k'a fɔ ye mais f'an k'a dɔn fana k'a fɔ ko éducation ye jamana sinsinbere dɔ de selon c'est comme le dit Nelson Mandela c'est l'arme la plus puissante au monde donc diɲɛnatigɛ ko o ko n'an b'a kɛ an k'a ɲini ka ko ɲɛdɔn fɔlɔ yann'an k'an lancer a kan i n'a fɔ an ka kuranɛ yɛrɛ kɔnɔna na la première sourate la Iqra sourate Iqra diɲɛ ko o ko n'i b'a kɛ i k'a ɲɛɲini fɔlɔ i ka sɔrɔ k'i lase a kan i ka sɔrɔ k'i lancer a kan ee infraction minnu n'an b'a kɛ a caman tɛ sɔrɔ dɔwɛrɛ kodɔnbaliya de don sinon n'i b'a dɔn i tɛ sɔn k'a kɛ donc nin bɛɛ ye éducation avantage de nin de tun b'an bolo bi ka nin lase aw ma an b'a fɔ an ka invité ko merci u ka courage n'u ka fɛnw na en même temps an bɛ foli lase fana Zawiya TV ma an bɛ Mifa production mɔgɔw fana k'olu fo ani an ka dibila baarakɛlaw fana an ka foli bɛ olu fana yɔrɔ nin de tun b'an bolo ani a lamɛnbaga jɛkulu an ka foli b'aw fana ye aw merci aw k'an bɛn don wɛrɛ